Ka d'aw tulo kan sa ko bulonba nin y'a da yɛlɛlen o la an tun ye barow bila yɔrɔ minnu na an bɛn'u ta o yɔrɔ kelenw na bi su in na komi sogoba bi yan yani an bɛna don baro kɔnɔ ni dakurunɲɛ fɔlɔ min b'a fɛ ka lase an lamɛnbaaw ma sogoba a ni su kosɛbɛ
kosɛbɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ minnu ka surun an na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka foli ye nin y'an donkan ye bulon kɔnɔ karamɔgɔ i bisimila ɲɛna ɛ sogoba an bɛ an ta ye baro ye kosɛbɛ an tun y'a bila yɔrɔ minnu na an bɛn'a ta o yɔrɔw la tiɲɛ y'a dɔn
kabi an bɛ baro kɛ la a ka ca an ka baro caman bɛnna san yɛlɛmɛ waatiw ma kosɛbɛ bon ka baro kɛ dolo yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ an ma an famana o ma tiɲɛ baro caman bɛ ɲɛsin mɔgɔw ka taabolo san kɔnɔ tiɲɛ kunnafoniya minnu bɛ yen ka ɲɛsin mɔgɔw ma san kɔnɔ kosɛbɛ an ka baro caman ɲɛsinna o de ma kɔsa in na ɔ bi su in na mm. an kɔni bɛna an wasa don dolo nasiraw la sabi baro kun ye faamuya ka sɔrɔ bɔn an bɛ waati dɔw kɔnɔ waati bɛ fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ bɔn an delilen don an bɛ to ka kunnafoni di waati nɔfɛ ka taa mɛ sisan an famana o ma nka bi su in na an bɛn'a lajɛ ka dɔɔnin fɔ o siraw fɛ o ye sira jumɛn ye mm. an bɛ don min kɔnɔ i komi bi an bɛ waati dɔ de kɔnɔ an bɛ san dɔ de kɔnɔ mhm. bɔn o ni sababuya jumɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ sabu san kibaruya bɛɛ yen mhm. anw b'o ta dakurunɲɛba kelen na k'a fɔ mɛ san kɔnɔ waatiw bɛ falen falen de ye tilew tɛ kelen ye bɔn waatiw fana tɛ kelen ye san kɔnɔ o la mm. san eh, don o don i b'a sɔrɔ i bɛ waati dɔ de kɔnɔ sabu n'i y'a mɛn dolo waati de ko don n b'a fɛ an lamɛnbaaw ka hakili to o yɔrɔ la sabu y'o de fɔ bɔn n'i ko waati dolo ye waati ye sabula dolo de bɛ na ni waati ye n'i y'a mɛn samiyɛ sela dolo de b'a kɛ n'i y'a mɛn dugu jɛla dolo de b'a kɛ n'i y'a mɛn su kola dolo de b'a kɛ n'i y'a mɛn funteni bɛ bi wa fiɲɛ wulila bi bɔn dolo dɔ de nɔɔrɔ bɛ nin bɛɛ kɛ o la dolo jate waati jate de don dolo dɔnni waati dɔnni don waati ni sababuya jumɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ o n'an ko waati ntɛnɛndon ko tɛ taratadon ko tɛ bɔn tilema ko don samiyɛ ko don fonɛnɛ ko don sabula mun na bɔn sogoba n'i ye jateminɛ kɛ ɛɛ ntɛnɛn Ɛɛ o ni dolo nasira kelen tɛ ayi a bɔla dolo kɔnɔ kosɛbɛ mais a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ k'a fɔ ko a ka waati kunnafoni di sabula mun na e yɛrɛ b'a ye ni dugu jɛla don dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka o bi tile ye don jumɛn ye di dɔ de b'a fɔ i ɲɛna ko bi ye ntɛnɛn ye ou bien bi ye sibiri ye n'o tɛ i b'a sɔrɔ i tununna pewu mais est-ce que mɔgɔ bɛ tunun waati jate kɔnɔ Est-ce que i bɛ mɔgɔ ɲininka an bɛ don min komi bi ko est-ce que an bɛ funteni de la est-ce que ɲininkali bɛ k'o la ayi ɲininkali t'o la i yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati min kɔnɔ sabu i b'o danfara ye i ɲɛ na i b'o y'i ɲɛ na cogo min na danfara min bɛ samiyɛ ni kawula ni fonɛnɛ ni funteni cɛ nin naani de ye san dafalen ye nin naani de ye waati dafalen ye ni an bɔra samiyɛ dɔ la an bɛ segin ka na dɔ wɛrɛ la o naani kɔnɔna na tile kɛmɛ saba ani tile bi wɔɔrɔ de bɛ yen nin naani kelen kelen bɛɛ bɛ tile bi kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ta bon nin de bɛ siraw yira i n'a fɔ fonɛnɛ kalo fɔlɔ a tile fɔlɔ a tile filalan a tile sabanan a ma siri a bɛnna ntɛnɛn ma a ma siri a bɛnna tarata ma o la bi hmm. ko bi bɛnna i n'a fɔ eh, waati jate la dimansi hmm. ka dugu jɛ ntɛnɛn na dimansi min bɛnna février tile fila ma eh, sini ntɛnɛn ka kan ka kɛ février tile saba ye bon waati jate kɔnɔ an b'a fɔ bi ye tile jumɛn de ye bon an bɛ ntɛnɛn su de la mhm. mais n'i ye jateminɛ kɛ waati kɔnɔ ah. bon bi tile ka kan ka bɛn ni o ye ntɛnɛn ye mhm. fonɛnɛ kalo filalan tile tan ani sabalan ma tiɲɛ waati jate kɔnɔ o tiɲɛ o kɔrɔ ye hmm. ko ɲinɛ fonɛnɛ daminɛlen tiɲɛ fonɛnɛ dolo yɛlɛlen sanfɛ hmm. a tile bi naani ani saba de bɛnna bi ma kosɛbɛ tile bi kɔnɔntɔn de don hmm. o la a tɔ tola tile bi naani ani tile wolonwula o don o de bi an ni fonɛnɛ banni cɛ dɛ kosɛbɛ o kɔrɔ tɛ ko funteni tɛna kɛ dɛ waati dɔ bɛ na tiɲɛ fonɛnɛ nɛnɛ ni funteni bɛ ɲagami ɲɔgɔn na o bɛ kɛ mɔgɔw b'a miiri ko nɛnɛ banna ka sɔrɔ a ma ban ayi parce que waati bɛ yɛlɛmɛ dɔɔni dɔɔni kosɛbɛ nɛnɛ bɛ taa funteni bɛ na bon bi tile ɲinɛn ta nana bɛn ntɛnɛn dɔ ma kosɛbɛ san dɔw ta bɛ se ka taa bɛn sibiri ma tiɲɛ a bɛ se ka taa bɛn araba ma o bɛ kɛ mais n'i ko bi tile a bɛ don dɔ de kɔnɔ ɛɛ waati dɔ de kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ kalo dɔ de kɔnɔ tiɲɛ a bɛ san dɔ de kɔnɔ unhun i faamuya mhm. parce que ɲinɛ san n'a ka kibaruya don bon an bɛ waati min kɔnɔ n'o ye fonɛnɛ kalo filalan ye ah. o fana n'a ka kibaruya de don o la bi su in na mm. an bɛna baro dɔɔni kɛ fonɛnɛ kalo filalan kan kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu ko waati de bɛ se ka adamaden sɔn jira karimasina i dusu ka bon karimasina i ja ka farin karimasina i kolo ka gɛlɛn i da ka ca bange waati de b'o lase adamaden ma i ye faamuya i n'a fɔ n'i ko k'i b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko burama tɔgɔw dusu ka bon i ma tiɲɛ fɔ ayi n'i ko i b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɛɛ ɛɛ awa tɔgɔw ka farin ah. i ma tiɲɛ fɔ abada bɛnsemaw bɛ yen tiɲɛ sabula hmm. u ye anw ka tɔgɔ dalenw de ye i n'a fɔ hmm. sibiri ni ntɛnɛn ye anw ka tɔgɔ dalen ye cogo min na tiɲɛ ala ma sibiri d'an ma ayi ala ma awa d'an ma anw de ye tɔgɔ da o cogo la a m'a fɔ mɔgɔ si ye tɔgɔ kɛ nin ye ayi anw de ye tɔgɔw kɛ ka danfara don an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka tɔgɔ kɛ ka danfara don denw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ i ye faamuya kɛ mhm. sisan n'i ye mɔgɔ fila ye ah. bon danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ ah. tɔgɔ in tɛ wa tɔgɔ in don n'o tɛ kunkolo fila mm. ɲɛkili fila bɛɛ cogoya ye kelen ye tile fana bɛ ten mhm. don bɛɛ tɛmɛ cogo ye kelen dɔ ka kalan mhm. dɔ man kalan mɛ i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ tamasiyɛn jumɛn de b'a jira ko bi ye ntɛnɛn ye o tɛ yen tamasiyɛn jumɛn de b'a jira ko nin tigi tɔgɔ ye burama ah. o tamasiyɛn tɛ yen dɔ de b'a f'i ye bon hali don ni don jate tilali la i tɛ se ka foyi lajɛ k'a fɔ bi bɛnna alamisa ma fɔ mɔgɔ de k'a fɔ i ye ou bien i bɛ calendrier filɛ o la i b'a dɔn k'a fɔ a sinsinnen tɛ foyi kan mɛ n'i ko mɔgɔ ma ko an bɛ fonɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la e ɲɛ t'a sababuya la fɛn min b'a jira i la k'i bɛ fonɛnɛ kɔnɔ e ɲɛ b'a la san waati dɔ bɛ yen i bɛ gloki fila de don san waati dɔ bɛ yen i bɛna gloki kelen b'i degun bon i y'a dɔn kɔni mɔgɔ nɔ t'o ye ayi sababu dɔw de b'o kɛ bon o de ye dolow ye bon anw ka ɲɛnamaya an ka diɲɛso hɛrɛ ani an ka ko bɛɛ lajɛlen gulolen don o dolow de la bon o ɲinini kabi ala ye diɲɛ da fɔ bi dɔnnibaaw bɛ tiɲɛ ɲinin na o siraw de fɛ wa anw yɛrɛ ka faamu kɔnɔ dɔnni nasira fɛ ka adamaden lafaamuya i bɔkolo kan i ka taabolo kan bon ni nin sira in tɛ bon a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ ye ko i tɔgɔ ye burama i ka ko bɛ tan tɔn walima i bangena ntɛnɛn i ka ko bɛ tan lalala ntɛnɛn bɛ fonɛnɛ kɔnɔ ntɛnɛn bɛ funteni kɔnɔ ntɛnɛn bɛ kawula kɔnɔ ntɛnɛn bɛ samiya kɔnɔ o tuma na ntɛnɛn bɛ waati bɛɛ kɔnɔ o tuma na waati bɛɛ fɛn bɛɛ ntɛnɛn den i bɛn'a sɔrɔ sɔn bɛɛ b'a la dɔw bɛnna funɛnɛ ma u bɛ funɛnɛ sɔn ta dɔw bɛnna funteni ma u bɛ funteni sɔn ta mhm. donc ntɛnɛn tɛ foyi jira o la hmm. ko nin waati in na an bɛ funɛnɛ kalo filanan a tile tan ni sabalan de kɔnɔ parce que n y'a jira k'a fɔ waati ye naani ye waati kelen kelen bɛɛ bɛ bɛn tile bi kɔnɔntɔn ma o tile bi kɔnɔntɔn bi komi kalo saba jate quoi tile bi saba sigiyɔrɔma saba hmm, hmm. donc a bɛ jate n'a ye tile bi saba dafa ah. o ye kalo kelen jate ye Parce que n b'a da lamɛnbaajɛkulu tulo kan ka fɔ ɛɛ ni bi tɛ, un, komi a ko dɔgɔyala dɔɔnin ani kalanbagaw cayala, kosɛbɛ, mɔgɔw bɛ se sɛbɛnni la, o ye tiɲɛ ye, n'o tɛ fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba minnu tun bɛ jateminɛ kɛ dolo nasira fɛ, un, n'i donna a ka so kɔnɔ, an, i b'a sɔrɔ koko bɛɛ kɛla tɛrɛw de ye, tiri tiri de ye, kosɛbɛ, a b'a ci ka taa don o don a bɛ kelen ci, unhun, don o don a bɛ kelen ci, tiɲɛ, n'a ye tile bi saba dafa a b'o jɔ, unhun, a bɛ kura ta, kosɛbɛ i ma deli k'a ɲɔgɔn ye parce que olu tun tɛ sɛbɛnni ɲɛ dɔn mais u bɛ dolo jate minɛ kogo de fɛ ka taa ni dugu jɛra dɔrɔn i bɛ wuli ka tɛrɛ kelen ci ni dugu jɛra dɔrɔn i bɛ wuli ka tɛrɛ kelen ci waati jate bɛ nin cogo in bon o la bon ni tile bi saba min bɛ fonɛnɛ cɛmancɛ la bon ko a ni sababuya jumɛnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a waati ani waati tɔw tɛ kelen ye a waati denw ani san waati tɔ denw fana ka taabolo tɛ kelen ye waati jumɛn ko don an filɛ waati min kɔnɔ sisan sisan dɔɔnin an bɛ se a camancɛ ma parce que an bɛ tile tan ni saba de la sinikɛnɛ bɛ bɛn a camancɛ ma a tɔ bɛ to tile tan ni duuru ye bon dɔnni nasira fɛ a fɔla nin so ma hmm. sanfɛ tile bɛ so tan ni fila de taama tile kɛmɛ saba ani tile bi wɔɔrɔ kɔnɔ hmm, hmm. so tan ni fila in a kelen o kelen a bɛ tile bi saba kɛ a kɔnɔ walasa i k'o faamu bon to k'i ja lajɛ i ja ye position min minɛ bi tile bi saba nin kɔfɛ a b'i yɛlɛma tile bi saba nin kɔfɛ a b'i yɛlɛma o kɔrɔ ye ko tile ye sira de yɛlɛma i faamuya o tɛ kɛ gansan ayi bon dɔnnibaw ko ko dugumakolo de bɛ munumunu anw kɔni b'a fɔ tile de ye sira yɛlɛma parce que an b'a ye ni tile tun bɛ bɔ i kunkolo kɔrɔnyanfan fɛ ka jɛngɛ i n'a fɔ kininyanfan fɛ a bɛna laban ka jɛngɛ numanyanfan fɛ yanni san bɛ yɛlɛma bon o sira kelen o kelen tile bɛ tile bi saba de kɛ a kan o tile bi saba de bɛnna so kelen ma dolo nasira fɛ o tile bi saba denw i bɛn'a sɔrɔ olu bɛnna dolo dɔ nɔɔrɔ ma u bɛɛ bɛ jɛ tɔgɔ kelen na u bɛɛ bɛ jɛ doloso kelen na o la fonɛnɛ kalo filanan o ye waati jumɛn ye bon komi tubabu kalo jate de b'an fɛ kosɛbɛ o de kɔnɔna na adamadenw bɛ se k'u ka ko faamu o ye k'a daminɛ janvier kalo san dɔ tile mugan san dɔ tile mugan ni kelen fɔ février kalo san dɔ tile tan ni seegin san dɔ tile tan ni kɔnɔntɔn bon nin ye tile bi saba de ye tile bi saba min bon a fɔla k'a bɛnna fonɛnɛ kalo filanan ma mais dolo nasira fɛ jigiso don badara alu ka so don To muru k'o so ma ko Verseau ka so walasa i k'a faamu an bɛ Verseau ka waati de kɔnɔ sisan o tɛ kuma gansan ye dɛ ayi ani sababuya dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ to muru ko ko Verseau ka waati don o ye waati jumɛn ye bon waati bɛɛ n'a ka dolo de don o kɔrɔ ye nin waati in na tile bi saba in kɔnɔ a masaya dilen don dolo dɔ de ma ni o dolo ka nɔɔrɔ de bɛ baara kɛ nin tile bi saba in kɔnɔ o jɔyɔrɔ bɛ ye tile bi saba in kow la k'a jɔyɔrɔ ye tile bi saba in den o den bangena ka bɛn a ma a jɔyɔrɔ bɛ ye a ka ko la jigiso dɔnnibagaw ko ten a bɛ turabu kɔnɔ a bɛ dolo kɔnɔ badara alu ka so don fiɲɛso don O la ko ninnu bon ni an bɛ damɛlɛkɛ kuma fɔ u damɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ de la nin waati in a jinɛw bɛ taama fiɲɛ na an filɛ waati min kɔnɔ sisan i faamuya bon Yaro mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la ayi sɔsɔli t'o la fiɲɛ kibaruya bɛ yen bon nin waati in dolo a bɛ fɔ a ma ko Zuwɛyilu To mori ko ko Saturne o ye dolo jumɛn ye an ye baro kɛ o don na dolo min kɛra sababu ye sibiri ka sɔrɔ dugumakolo kan sabu n y'a jira n ko Saturne de ye samedi wolo samedi dolo bon o de ye tile bi saba in masaya ye ale ta ye doloba wolonwula in a kelen o kelen dɔw bɛ tile bi saba masaya ta san kɔnɔ dɔw bɛ tile bi wɔɔrɔ masaya ta san kɔnɔ bon Zuwɛyilu bon ale ye dolo jumɛn ye Yaro waati min bɛ yen sa bɛɛ b'a dɔn nɛnɛ de bɛ yen bon n' ko n'a y'a fɔ nɛnɛ dolo dolo min bɛ na ni nɛnɛ ye sabu Zuwɛyilu de sababu la n'i y'a ye ji bɛ simi ka simi fo ka kɛ glace ye N'i y'a ye frigidaire dilanna, tiɲɛ, Zuwɛyilu nɔɔrɔ de y'a ta k'a kɛ ka frigidaire dilan, o ye tiɲɛ ye, ale de bɛ ji simi fo ka kɛ glace ye, kosɛbɛ, ni joli bɔnna, unhun, a bɛ simi, tiɲɛ, fo k'a kɛ kulukutu ye, kosɛbɛ, Zuwɛyilu nɔɔrɔ de b'a kɛ, unhun, fɛn jiman, anhan, a ka se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn gɛlɛman ye, un, k'a simi, anhan, Zuwɛyilu nɔɔrɔ de b'a kɛ, tiɲɛ, o kosɔn, un, Zuwɛyilu nɔɔrɔ mana bonya hali hadamaden na, anhan, a bɛ kɛ mɔgɔ kirinnen de ye, o ye tiɲɛ ye. mɔgɔ min siminen don mɔgɔ min i b'a filɛ san fɛ fɔ dugu ma i b'a sɔrɔ i ma caman faamu a la a kirinnen don quoi o la Zuwayilu hmm. k' ale bɛ tile bi wɔɔrɔ masaya de kɛ san kɔnɔ funɛnɛ ye kalo saba ye mais o hmm. jatew bɛ yen Zuwayilu bɛ tile bi wɔɔrɔ masaya de ta san kɔnɔ tile bi wɔɔrɔ masaya cogo di o waati de dilen don a ma tile bi saba fɔlɔ a b'o masaya ta masa Sulemani ka so kɔnɔ an bɔr'o la sisan sisan n'o ye Capricorne ka waati o waati a bɛ taama bɔgɔ la tile bi saba filanan a b'o ta Badaralu ka so kɔnɔ o waati a bɛ taama fiɲɛ na o la Zuwayilu ale bɛ taama bɔgɔ ani fiɲɛ Sibiri dolo don bon ko ni Badaralu ka so dayɛlɛla i n'a fɔ Verseau ka waati sera ko Zuwayilu bɛ tɛmɛ ko saba de kɛ tile kɔnɔ tile kɔnɔ tile o tile a bɛ tɛmɛ ko saba kɛ a tɛmɛ ko fɔlɔ a jɛman pasi i b'a fɔ kalo jɛ bɛ cogo min a tɛmɛ ko filalan a bɛ kɛ a ma jɛ a ma fin a tɛmɛ ko sabanan o ye finman kirikiri ye bon nin bɛɛ an bɛna baro kɛ kɔfɛ parce que tɛmɛ ko fɔlɔ in ni bangena ka bɛn a ma a bɛ na ni sababu dɔw de ye filalan fana bɛ ten sabanan fana bɛ ten ɔ mais an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ, an bɛ taa ni baro ye karamɔgɔ, ko Zouayilou Dolo o nɔɔrɔ de barika ka bon ni tile bi saba in kɔnɔ, unhun, mais Dolo sow tilalen don tile bi saba tile bi saba, unhun, mais a nana faamu tile tan o tile tan Dolo kura bɛ na, tiɲɛ, Dolo dɔ bɛ tile bi saba kɛ a tɛ taa, unhun, mais tile tan o tile tan dɔ bɛ na ale dɛmɛ ka baara kɛ, kosɛbɛ, o de kosɔn bon n'i ye jateminɛ kɛ kabakolo la i bɛ nin faamu hali mɔgɔ t'a f'i ye siga t'o la, tile tan o tile tan yɛlɛma bɛ don kaba cogo la, tiɲɛ, kɔsa in na i m'a ye kaba finna san bɛ tigɛ tigɛ est ce que samiyɛ waati don, o kɛla bɛɛ y'a ye, mais ni samiyɛ dolo nana ka na dolo wɛrɛ dɛmɛ ka baara kɛ, an, samiyɛ waati tɛ dɛ, ayi, mais kabafin bɛɛ b'a ye, o bɛ kɛ, san bɛ tɔni tɔni bɛɛ b'a ye, kosɛbɛ, mais ale ka waati tɛ a tɛ se ka kɛ samiyɛ sanji ye, un un, mais ale nana dolo wɛrɛ dɛmɛ ka baara kɛ, tiɲɛ E ye kuma in faamuya y'a faamu tile tan o tile tan yɛlɛma bɛ don dugumakolo sanfɛ la kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ kɛla kɔlɔsilikɛla ye i b'i yɛrɛ kalan ni nin ye tile tan o tile tan yɛlɛma bɛ don dugumakolo sanfɛ o la bon Zuwayilu k'a bɛ tile bi saba masaya ta Verseau ka so o tile bi saba masaya kɔnɔ tile tan fɔlɔ k'a minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka taa se fi janvier kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma tile bi saba tile mugan ni kɔnɔntɔn o ye tile tan fɔlɔ ye o tile tan fɔlɔ hmm. bɔn zuratu dolo de b'a dɛmɛ ka baara kɛ hmm. Hmm. zuratu dolo o ye dolo jumɛnw ye an y'o baro kɛ o don na ko tubabu moriw k'o de ma ko Vénus ale de ye jumadon dolo ye bɔn Ee zuwayilu ale bɛ bɛn sibiri dolo ma mɛ ale bɛna tile bi saba kɛ ka badaralu ka so kɔnɔ tile tan fɔlɔ juma dolo n'o ye zuratu dolo ye o nɔɔrɔ bɛna fara ale kan i y'a faamuya bɔn o dolo o bɛ na ni nɛɛma de ye an b'a fɔ o bɛ taama fiɲɛ na fiɲɛ sumalen o de kosɔn kɔsa in na i y'a ye san tɔntɔnna parce que ni zuratu dolo bɛ tɛmɛ a cogo o cogo ji bɛ ye kabakolo la sabu ale bɛ taama fiɲɛ sumalen de la i kuma ye faamuya kɛ k'u bɛ nin cogo de la n'o tɛ minnu ni a se b'u ye fɛnw de b'u bolo u b'a don u ɲɛ na ka dolow tɛmɛtɔ ye olu ka faamu yɔrɔ ka jan ni anw ta ye u bɛ se ka fɛn caman fɔ parce que olu ɲɛ b'a ye mɛ anw ta ye jateminɛ ye kunkolola jate i ye min kalan ani ye min faamu i b'a sɔrɔ i mana jateminɛ kɛ cogo o cogo bɔn yɔrɔnin dɔw bɛ yen o bɛ kɛ danfara ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ u tɛ kuma gansanw ye dɛ ninnu bɛ tɛmɛ kabakolo la sanga ani waati bɛɛ an kɛra o kan kabi an t'a kala ma ko tiɲɛ sɛbɛ sɛbɛkolaman don fo ka na kɛ u b'u ja jira an na tele la nin dolo minnu an b'u kofɔ zuwayilu dolo zuratu dolo mariku dolo u ye nin bɛɛ jira an na tele la

Ayiwa an ko ko jigiso badaralu ka so sabula mun na bɔn nabi ɲumanw cɛ ma nabi ɲuman min yɛrɛ kɛla diinɛ ma jigi ye kosɛbɛ aa i tɛ badaralu ta bɔ ayi o de la jigiso tigiya dila ale ma ale ka so don bɔn an ko o so ma ko tubabu moriw k'o so ma ko verseau o ye jɔnw ye mɔgɔ minnu bangena i n'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo tile tan ni kɔnɔntɔn tile mugan k'a fɔ tan ni seegin fo ka taa se février kalo a tile tan ni seegin tile tan ni kɔnɔntɔn hakɛ la bɔn olu a bɛ fɔ olu de ma ko verseau an ko badaralu ka dolo mɔgɔw don u mɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ na mɔgɔw mɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ na fiɲɛ fana ye saba ye dugumakolo kan dɔ ta bɛ taama funufunu na

olu bɛnna dolo min nɔɔrɔ ma bɔn a tigila mɔgɔ a b'a tigila mɔgɔ kɛ mɔgɔ kirilen mɔgɔ similen hali n'a walawalala n'i y'a dɔnbaga ɲininka i b'a sɔrɔ a ka ko ma faamu kosɛbɛ u bɛnna doloso min ma tan munna a fɔla ko jigiso bɔn mɔgɔ minnu ka kan ka kɛ adamaden tɔw ma jigi ye mɔgɔ minnu nana diɲɛ na f'u ka kɛ mɔgɔ tɔw ma jigi ye olu ka so de don o tiɲɛ ka kɛ mɔgɔ tɔw ma jigi ye cogo di n'i ka dɔnta ye kosɛbɛ i se ka kɛ diɲɛ ma jigi ye n'i bolo wari ye i se ka kɛ diɲɛ ma jigi ye n'i to fanga ye tiɲɛ mɛ i bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ jigi ye n'i ka dɔnta i ka dɔnta ye o de la mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔla dugumakolo kan k'a tigi ye fɛn bɔ a kunkolo la k'a ye adamadenw nafa dɔnni nasira fɛ bɛɛ k'i mago ɲɛ n'a ye a bɛɛ bɛnna badaralu ka so ma i n'a fɔ to muru b'a fɔ ninnu minnu ma ko savanw mɔgɔ min ye motɛri bɔ a kunkolo la k'a fɔ n'i ye nɛgɛ sogo la a bɛ kɛ mɔbili ye a bɛ doni ta a bɛ mɔgɔw ta a tigi kɛra an bɛɛ jigi ye an bɛɛ bɛ motow boli an bɛ mɔbiliw boli mɛ min y'a bɔ a kunkolo la an t'a tɔgɔ dɔn ayi bɔn badaralu ka dolo mɔgɔ dɔ don n'o tɛ a tɛ se telefɔni filɛ an bolo an bɛɛ b'an mago ɲɛ n'a ye e kɔni fɛ y'i ka wari de don a la mɛ i ka wari tɛ se k'o baara kɛ ayi min y'a bɔ a kunkolo la ale kɛra an bɛɛ jigi ye mɛ an t'a tɔgɔ dɔn ayi anw kɔni b'an mago ɲɛ a la bɔn olu fɛn o fɛn de i b'a dɔn k'a y'o dɔ kɛ a ma siri k'u kalanna dɛ hali numu sɔrɔla an fɛ yan u ma taa kalan kɛ yɔrɔ si u ye fɛn bɔ u kunkolo la u bɛ ji sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ mɔgɔw nafa o numu sɔrɔla an fɛ yan dɔnku mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye a sera k'o ɲɔgɔn dɔ kɛ i bɛnna badaralu ka dolo o la vɛrisow bɛ jama cɛra u somɔgɔw bɛ jama cɛra ninnu caman de bɛɛ ye depi u fitinin i b'a sɔrɔ mɔgɔ bolo bɛ masinimafɛn na olu bolo de bɛ masinimafɛn na a tɛ arajo mara n'a ma waraka a tɛ mɔnturu mara n'a ma waraka wa hali mɔgɔ tɛ ninnu kalan telefɔni na mɔgɔ fɛ fɛn o fɛn tɔgɔ de ye ko vɛriso hali ɔridinatɛri i bɛ se k'a bolo minɛ ka don a la mɛ a bɛna fɛn bɔ a kɔnɔ i ma min dɔn Hali n'i y'a kalan a bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ i ma min dɔn mekanisiyɛn bɛ ten motɛri hali n'i y'a kalan motɛri la a bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ i tɛ min dɔn o ye badaralu ka dolo mɔgɔw ye bɔn u bɛɛ ka taabolo to yen sa mɛ n bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamumu bɔn ko olu hakili ani mɔgɔ tɔw ta kelen tɛ dɔnnibaa kunkolo de b'u kun bɔn dɔnnibaa ka yeta ani mɔgɔ tɔw ta kelen tɛ kelen tɛ o kosɔn bɔn ninnu caman bɛ jama cɛra n'i y'u baw ɲininka n'i y'u faw ɲininka u ka ko ma faamu n'i y'u furuɲɔgɔnw ɲininka u ka ko ma faamu n'i y'u jɛɲɔgɔnw ɲininka u ka ko ma faamu a kuma dɔlaman bɛɛ ye yɛrɛ a waati dɔlaman bɛɛ ye mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ a tigi dafalen don a bɛ kɛ jama cɛra i tɛ se k'a fɔ ko fa b'a la dɛ mɛ a ka kɛwale la i b'i yɛrɛ ɲininka ɛsike a dafalen don n t'a dɔn n'i y'a ɲɔgɔnw ye n'i m'a ye mɛ dolo nɔɔrɔ de b'a k'a tigi la parce que n'i ni mɔgɔ o mɔgɔ ka jate tɛ kelen ye i ka tiɲɛ n'a ka tiɲɛ tɛ se ka kɛ kelen ye olu bɛ kɛ ten de u tulo bɛ n na verseau kelen kelen bɛɛ bɛ nin dɔn a yɛrɛ la k'a fɔ ale ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan ani n'u ka hakilila tɛ ɲɔgɔn ye o cɛ o de kosɔn ninnu cɛ ma kelenna mɔgɔw kelenna mɔgɔ ala kaliw mɔgɔ minnu bɛ se ka don so kɔnɔ ka da tugu fo ka taa tile ban bana t'a la a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la ou bien mɔgɔ min bɛ se ka bɔ adamadenw kɔrɔ ka taa sigi kɔfɛ a kelen foyi t'a la bana t'a la kojugu ma k'a la foyi n tɛ fɛ ka gɛrɛ mɔgɔw la dɔrɔn bon o ka ca ninnu o tiɲɛ u tulo bɛ n na hali n'a den b'i bolo waati la a bɛ don so kɔnɔ k'a yɛrɛ da tugu f'i bɛ ɲinɛ a kɔ siga t'a la est-ce que a bɛ a cɛ i bɛ ɲinɛ a kɔ pewu ka sɔrɔ foyi t'a la n y'a ɲɔgɔn ye bon anw b'a fɔ mɔgɔ gansanw tɛ u kunkolo ka fiɲɛ u bɛ fɛn ye mɔgɔ tɔw tɛ fɛn min ye tiɲɛ u hakili bɛ se k'a jira u la miiri la a bɛ se k'a jira u la suko na u ɲɛ bɛ se k'a ye hali mɔgɔw bɛ ninnu cɛ ma min bɛ fɛn ye a ɲɛ na ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw ɲɛ t'a la bamanankan na a bɛ fɔ o de ma k'olu de kunkolo ka fiɲɛ kosɛbɛ u kunkolo ka fiɲɛ u kunkolo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ayi ko nka hmm. diɲɛ dɔnnibaabaw de don mɔgɔ o mɔgɔ kɔni ye tɔgɔ sɔrɔ dɔnni na ka kɛ diɲɛ jigi ye hmm, hmm. i ye fura bɔ i kunkolo la fura min kɛra mɔgɔw jigi ye hmm. i ye nɛgɛ ou bien masinmafɛn bɔ i kunkolo la hmm. min kɛra mɔgɔw jigi ye ka don mɔgɔw ka jigiya kɔrɔ bon i bɛnna nin dolo in nɔrɔ

Bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna badaralu ka dolo ma n'an b'a fɔ ko verseau ka dolo u bɛ se ka baara caman kɛ nka u ka baara yɛrɛ yɛrɛ kɔni o ye dɔnni nasiraw ye i n'a fɔ n filɛ ka fɛn minnu fɔ masinmafɛnw dɔnni mécanicien kuran baara ka radio dilan kosɛbɛ ka téléphone dilan tiɲɛ ka télévision dilan o n'a ɲɔgɔnw ani furakɛli siraw kosɛbɛ parce que kuma caman na bana fura fɛn o fɛn b'an bolo a kɛla farafin fura ye o a kɛla tubabu fura parce que ninnu caman de bɛ yen n'u kɛla furakɛlikɛla ye fura bɛ jira u la sugo na k'a fɔ nin jiri in bɛ nin bana in furakɛ mhm. mɔgɔ b'a f'u ye hali tubabu fura la u bɛ furakɛli sira dɔ sɔrɔ n'olu kelen tɛ mm. i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ bolo a kɛla bagan fura ye o a kɛla mɔgɔw ka fura ye mm. o la ko dɔnni mm. o de y'u ka taabolo ɲuman ye o kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ bolonɔ kan i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jaw dilan a kɛla ka ja dilan papier la o, unhun, a kɛla yiri mɔgɔninw ye o, tiɲɛ, a kɛla bolonɔ fan o fan ye, unhun, hali muso minnu bɛ se ka tɔgɔ duman sɔrɔ kunkolo dilan la, kosɛbɛ, walima tapi dilan la fɛn o fɛn ye k'a fɔ ko karimasina bolonɔ ka ɲi, un, n'olu y'u bolo sigi fɛn o fɛn kan mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ a fɛ, o ye tiɲɛ ye, bɛɛ n'i ka taabolo don, siga t'o la, o la, un, an b'a dɔn u bɛ se ka baara caman kɛ, kosɛbɛ, ɔ nka min ka gɛlɛn u bolo kosɛbɛ, an, o ye jago ye, o ye tiɲɛ ye. parce que ninnu caman bɛ yen n'i m'a dɔn i yɛrɛ la parce que bon adamadenya yɛrɛ la ko bon nata tɛ ninnu na ayi mɔgɔ mɔgɔ kɛla verseau ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw bɛ nata façon dɔ ta diɲɛ kɔnɔ ka nata diɲɛ na bon ninnu tɛ ten o de kosɔn mɔgɔ kirilenw don mɔgɔ tɔw bɛ girin fɛn min nɔfɛ u ka mago t'o la i b'a fɔ u ɲɛ bɛ fɛn min na mɔgɔ tɔw ɲɛ t'o la i b'a fɔ u ni mɔgɔ tɔw kɔni ka taabolo tɛ kɛ kelen ye an b'a fɔla tan n'a ɲɔgɔn bɛ min ka so i b'a sɔrɔ kuma dɔw la mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ bɛ gan n'a ye anw b'a fɔ kojugu tɛ dakansira de don bɛɛ n'i dancogo de don bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dafa de verseau fana ka taabolo de y'o ye a bɛɛ tɛ kɛ ten dɛ mais a kuma dɔlama i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ minnu cɛma mɔgɔ si ma se k'a faamu bon o la fɛn o fɛn kɔni ye dɔnni sira ninnu ye ko o ka ɲi olu la mais an bɛn'a lajɛ parce que n y'a yira k'a fɔ tile tan sigiyɔrɔma saba de bɛ kalo kɔnɔ tile tan si ni si ta tɛ kelen ye bon ko tile tan fɔlɔ zuratu dolo o de bɛna zuwayilu dolo dɛmɛ ka baara kɛ o ye k'a daminɛ janvier kalo tile mugan ni kelen ka taa se a tile mugan ni kɔnɔntɔn tile bi saba ma bon ni mɔgɔ minnu bangena ka bɛn o ma dun bon ko olu ka taabolo bɛ kɛ dɔnni ye mais min kan ka ɲɛsin seko ani dɔnko ma seko ni dɔnko mɔgɔ minnu bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ dɔnkilida la k'a sababu kɛ u ye dɔnsen kura bɔ u ye dɔnkili modèle bɔ min ɲɔgɔn tun tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ se ka tɔgɔ duman sugu bɛɛ sɔrɔ ja dilan la parce que u bolo sela ka fɛn kɛ min ɲɔgɔn tun tɛ yen fɛn o fɛn ye ko bon ne bɛ nin kɛ a ye n'a lajɛ ne bɛ se nin na o de ye seko ye bon ninnu bɛ se ka tɔgɔ duman ani bonya sugu bɛɛ sɔrɔ o ye minnu bɛnna tile tan fɔlɔ ma an m'a fɔ u tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ u bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ mais ka tɔgɔ sɔrɔ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ bon n'u ka baara kɛla nin fɛn o fɛn ye bon u b'o bonya sɔrɔ o kɔfɛ tile tan filanan o ye waati jumɛn ye ka daminɛ janvier kalo tile bi saba la ka taa se février kalo tile seegin ma Nin ye tile tan ye min bɛ cɛmancɛ la o tile tan zwayilu dolo de bɛ yen mɛ ko utaridu dolo de bɛ n'a dɛmɛ ka baara kɛ zwayilu dolo bɛ yen mɛ ko utaridu dolo de bɛ n'a dɛmɛ ka baara kɛ utaridu dolo o ye dolo jumɛn ye tubabu k'o de ma ko mɛrikuri o de ye araba dolo ye ale ye dolo jumɛn ye ale de bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ sabu an y'a yira k'a fɔ o don na n'ale ye mɔgɔ jɛ dɔrɔn i bɛ kɛ i n'a fɔ naloma n'a fanga bonyana i bɔgɔ la fana i hakili dayɛlɛ kojugu bɔn i bɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ kekun mɔgɔ min bɛ se ko mayɛlɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan n'a hakili ye a bɛ se ka fɛn bɛɛ tiɲɛ n'a hakili ye o de ye utaridu dolo nɔrɔ sababuya ye o la tile tan filanan denw ko olu ka taabolo bɛna kɛ mun ye bɔn mɔgɔ minnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɔnni na dɔnni fɛn o fɛn ɲɛsinna masinimafɛn ma masinimafɛn i y'a faamu kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ telefɔniw telewisiyɔn arajow mɔbiliw motow mɔgɔ minnu bɛ motɛrimafɛnw baara fɛn o fɛn ye masini ye k'a bɛ mako ɲɛ mɔgɔ ye wa an filɛ ka nin furankɛ fɔ den o den bangena ka bɛn ni furankɛ in ma sogo k'a minɛ zanwiye kalo tile bi saba la ka taa se fewuriye tile seegin ma bɔn a ka denmisɛnninya kɔnɔ i b'a sɔrɔ don o don a bɛ ka fɛn dɔ dila n'a tɛ ka mɔbilinin dila a kɔni waati bɛɛ a bɛ ka fɛn dɔ dila wa ninnu minnu b'u ko fɔ ni a ye arajo mara ka se san kelen ma bɔn i b'a ɲininka a yɛrɛ b'a dila n'a ye moto mara ka se san kelen ma a yɛrɛ b'a dila tuma caman a tɛ taa n'a ye mekanisiyɛn fɛ dɛ bɔn kuma masinimafɛn ye ninnu ka taabolo ye wa n'i y'a kalan mekanisiyɛnya la i bɛ dɛsɛ motɛri la a b'a wuli n'i y'a kalan ɔridinatɛri la a bɛna baara kɛ ɔridinatɛri la ka bala i da i m'a ye a b'a kunkolo la de u n'a bɛ na diɲɛ na de u tulo bɛna ninnu caman bɛɛ ye i b'a sɔrɔ telefɔni ɔridinatɛri ninnu mɔgɔ t'u kalan a la dɛ wa u b'a ɲɛ dɔn i n'a fɔ mɔgɔ min a taara a kalan de kɛ n'i y'u bila a kunna a denmisɛnnin fitininw bɛ yen o la mɔgɔ minnu b'a miiri ko mɔgɔ bɛɛ danna dancogo kelen na bɔn mɔgɔw fanga tɛ kelen ye to fanga na mɔgɔw dusu tɛ kelen ye dusu la mɔgɔw hakili fana tɛ kelen ye hakili ja sira

fɛn min kɔni ye k'a fɔ ko ka dɔnni baara kɛ n'a sigila kama a bɛ se ka min k'a la mɔgɔ si tɛ se k'a kɛ hali n'a ma kalan kɛ hali n'u ma kalan sabula arajosow tɛ yan bi wa kabi arajo liburu ma na anw denmisɛnninya i m'a ye arajo dilanlan dɔw u tun bɛ arajoso dilan u yɛrɛ ye duguw kɔnɔ mɔgɔ m'u kalan na bɔn ne tun t'a si dɔn n nana faamu de ye k'a fɔ jaja ni mɔgɔ fasɔn ninnu don olu de bɛ se ka nɛgɛ ɲagami ɲagami ka fɛn wɛrɛ bɔ a kɔnɔ i ma fɛn min si dɔn o la tile tan filanan n'olu ka baara ɲɛsinina masin mafɛnw ma bɔn o de ka ɲi olu o tɛmɛnlen kɔfɛ hmm. tile tan sabanan o ye waati jumɛn ye hmm. ka daminɛ fewuruye kalo tile kɔnɔntɔn na fo ka taa se fewuruye kalo tile tan ni seegin tile tan ni kɔnɔntɔn ma hmm. o furancɛ o ye tile tan sabanan ye o tile tan sabanan ko dolo jumɛn de bɛna fara zuwayilu kan parce que eh, wutaridu dolo ni tile tan dafala ale bɛ taa sisan gamariyu bɛ na ka na zuwayilu dɛmɛ ka baara kɛ gamariyu ye dolo jumɛn ye mm. ale de ye ntɛnɛn dolo ye n y'o de fɔ o don na mm-hmm. o tubabuw ko ale de ma ko luni ale de ye lɛndi ye mm-hmm. ale de ye ntɛnɛn dolo ye n'i y'a fɔ ta kɔmi bɛɛ ɲɛ bɛ kalo la mm-hmm. bɔn aw ka o yɔrɔ faamu fɔ cogoyaw de don tubabuw ko ale de ma ko luni bɔn an ko gamariyu o de bɛna tile bi saba kɛ mm. ka nin dɛmɛ ka baara kɛ ale ale bɛ na ni mun ye adamaden na mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna gamariyu nɔɔrɔ ma a belebeleba ye kansɛriw ye olu bɛnna a nɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ma mɛ nin sen in a bɛna dolo dɔ de dɛmɛ ka baara kɛ sinɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna gamariyu nɔɔrɔ ma bon a ka sigo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen kuma dɔw fɛn min bɛna kɛ sini a bɛ jira olu la sigo na i n'a fɔ a bɛna kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten kuma dɔw olu dɔw de bɛ sugo hmm. ni dugu jɛla u b'u yɛrɛ ɲininka ɛseke ne kun sugona de ou bien sɛbɛ don u t'a dɔn a kɛra yɛrɛ yɛrɛ de wa sugo don u tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɔla tiɲɛ fɛ a bɛ kɛ olu de la ka caya o la hmm. bɔn vɛriso a tile tan sabanan ka daminɛ fewuruye kalo tile kɔnɔntɔn ka taa se a tile tan ni seegin ma ya ne y'a jira k'a fɔ k'u ka ko tɛ faamu bɔn ninnu de ka ko tɛ faamu fiyewu mɔgɔ fɛ mɛ u b'u ka mɔgɔya kɛ maabaw bɛ bɔ u cɛ ma waritigiw bɛ bɔ u cɛ ma tɔgɔtigiw bɛ bɔ u cɛ ma mɛ n'i kɔni y'u kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲininka u bɛn'a fɔ i ye u ma foyi faamu a la dɔw b'a fɔ ko jinɛ ni mɔgɔ don dɔ mm. i b'a sɔrɔ mɔgɔya dafalen don a tigi la mɛ don dɔ mm. i b'a sɔrɔ ani mɔgɔw tɛ fan kelen fɛ n t'a dɔn n'i y'a ɲɔgɔnw ye parce que n ye fɛn o fɛn fɔ verseau la badalalu ka dolo mɔgɔ la bɔn tile tan sabanan in ta de ka jugu parce que olu kɔni mm. eh, den o den bangena ka bɛn a ma u tulo bɛ na k'i ka mɔgɔya kɛ ka taa kɛ baliku ye denmisɛnninya fo baliku ye k'i ɲɛ ma fɛn ye ah. mɔgɔ si ɲɛ tɛ min na ah. ou bien waati la kumakan tɛ na e tulo la n'i kelen tɛ mɔgɔ tɔw t'a mɛn hmm. bɔn a tɛ kɛ fiyewu a b'u ɲininka mhm. u bɛ fɛn ye u ɲɛ na kuma dɔw yɛrɛ mhm. tile tan sabanan mɔgɔw a cɛ wa muso n'a kelen bɛ so kɔnɔ hmm. bɔn kuma dɔw i b'a fɔ k'a ni jama de bɛ yen ka dɔw bɛ kɛ ten parce que a bɛ kelenna kuma bila dɔw la n'u kelen don u bɛ kuma u yɛrɛ ma i bɛ mɔgɔ minnu ye fan dɔw la u kelen bɛ ka kuma so kɔnɔna na ou bien kuma caman u kelen bɛ taa sigi kɔfɛ bɔn o ka ca ninnu na an y'a ye dɔw bɛ baga u ka mɔgɔw ma ala ka yafa ma ko fa de b'u la ka taa gɛrɛntɛ sugu bɛ siri u kan ko furakɛli sira kosɛbɛ bɔn an bɛ se k'a fɔ ninnu ɲɔgɔnw ma ni min ta juguyala a bɛ juguya cogo di parce que n y'a yira k'a fɔ dolo ye n'o ye zuwayilu dolo ye a bɛ tɛmɛ ko saba kɛ tile kɔnɔ tɛmɛ ko fɔlɔ o ɲɛ jɛlen don filanan jɛman tɛ finman tɛ tiɲɛ sabanan o ye finman de ye o tiɲɛ bɔn mɔgɔ min bangena ka bɛn a tɛmɛ ko fɔlɔ ma n'o y'a ɲɛ jɛman waati ye i n'a fɔ kalo jɛ waati ye tiɲɛ bɔn o tɛ sa fiyewu n'a ma fɛn bɔ a hakili la Tiɲɛ. min bɛ adamadenw nafa kosɛbɛ mɔgɔ min fana bangena ka bɛn a finman kirikiri ma aa kuma caman o ka mɔgɔya kɔnɔ an b'a fɔ a bɛ na kɛ jinɛtɔ o bɛ kɛ jinɛtɔ ala kale yɛrɛ de ye mɔgɔ min ni jinɛw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile i m'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ tunu fo ka san caman kɛ a bɛ fɔ k'u tun bɛ jinɛw bolo wa bɔn olu don mɔgɔ minnu bɛnna a finman waati ma olu bɛ kɛ jinɛtɔw de ye i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jinɛ ye ɲɛ ni ɲɛ mɔgɔ minnu bɛnna finman tɛ jɛman tɛ olu caman ta bɛ k'u la k'a tigi kirin ka bila kosɛbɛ mɔgɔ masumalen mɔgɔ min tɛ se mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ a kelen bɛ kuma a ka kuma ka ca mɛ a tɛ se mɔgɔ ma a tɛ fili a bɔ yɔrɔ ma a tɛ fili a taa yɔrɔ ma i t'a ye nɔgɔlen yala i n'a fɔ fatɔw bɛ cogo min na mɛ a ka taabolo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye bɔn fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu bɔn a bɛ dɔw kɛ o cogo la i n'a fɔ n'a juguyara dɔw b'a fɔ ko fasumalen o ye tiɲɛ ye o ye min bɛnna dolo in nɔrɔ ma finman tɛ jɛman tɛ Tiɲɛ. mɛ nin ye furankɛninw de ye a dolo bɛ tɛmɛ i n'a fɔ ɛri kelen ɛri kelen ni tilan Tiɲɛ. tile kɔnɔ o ye tiɲɛ ye a bɛ tɛmɛ ko fɔlɔ kɛ kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni tile waati dɔ bɛ na ɛri kelen ɛri kelen ni tilan a b'o ta o furankɛnin de ko don Ɔhɔn. den minnu mana bange ka bɛn o furankɛ ma n'o tɛ Tiɲɛ. tile tɔ kɔnɔ Ɔhɔn. bɔn den minnu bangena ka bɛn o ma i b'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ olu ta la o tiɲɛ olu bɛ kɛ verseaux ye bɔn u ni mɔgɔw ka ko tɛ kɛ kelen ye mɛ i b'a sɔrɔ u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ kosɛbɛ n filɛ ka minnu fɔ sisan o tiɲɛ minnu kɔni bɛnna dolo in tɛmɛtɔ a jɛman ma olu bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni kunkolo baara ye hali n'a ma kalan kɛ f'a ka fɛn kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nin cɛ ye dɔnnibaga lakika ye tiɲɛ n'a kɛra filɛlikɛla ye bɔn a bɛ se ka kunko fɔ ka se hakɛ la bɔn mɔgɔ caman tɛ se o la hali sanfɛ dɔnni mɔgɔ minnu bɛ météo baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ aviation na sanfɛla dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ a gundo bɛ ninnu de bolo ninnu de bɛ se ka baara kɛ ka wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ o la anw b'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ u yɛlɛla kalo la u yɛlɛla nin na bɔn a caman kɔni bɛ yen n'i y'u ka bange waatiw lajɛ u bɛnna Badaralu ka dolo ma o caman de bɛnn'o ma n m'a fɔ a bɛɛ dɛ a caman bɛnn'o ma parce que nin dolo kelen in i b'a sɔrɔ san mumɛ bɛɛ waati dɔ bɛ a bɛ tɛmɛ tile o tile waati dɔ bɛ a bɛ tɛmɛ n'i bɛnn'a tɛmɛ waati ma a b'a ka baara k'i la mɛ waati min ye a yɛrɛ ta ye n'an b'a fɔ o denw a nɔɔrɔ bɛ ye olu la o de ye nin waati ye o la bɔn kuma caman na ni mɔgɔ kɛra o cogo ye i ka diɲɛ ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye parce que anw b'a fɔ i ka faamu i hakili bɛ fɛn dɔ yira i la tɔw ta ma min yira i la o la a musoman caman bɛ yen aa an karamɔgɔ b'a fɔ ko kunnafɛn b'a nɔfɛ dɛ parce que mɔgɔ jugu tɛ baritalaw tɛ k'a fɔ an ka siɲɛ ta o mɔgɔw tɛ mɛ i bɛna n'i y'a furukɛ ɲininka a b'a fɔ i ye depuis ale y'a furu a ma se ka foyi faamu a muso la n'i y'a furumuso ɲininka a b'a fɔ depuis ale furula cɛ in ma ale ma foyi faamu a la parce que i b'a lajɛ a bɛ k'i n'a fɔ mɔgɔ min a bɛ yan a tɛ yan a bɛ k'i n'a fɔ mɔgɔ min a b'i kɛrɛfɛ dɛ mɛ a tɛ yen parce que anw b'a fɔ a ni fɛn wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ jate wɛrɛ la min tɛ e ta ye dɔw b'a dɔn u yɛrɛ la dɔw t'a dɔn u yɛrɛ la mɛ dakansira de don nka n kɔni filɛ ka nin min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛnn'a ma i bɛ t'a sɔrɔ a somɔgɔw kɛlen don k'a minɛ cogo dɔ la k'a fɔ a ka ko ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye nka mɔgɔ sɛbɛbaw don mɔgɔ ŋɛɲɛmanw tɛ ayi k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ déranger tile kɔnɔ ayi u tɛ se ka juguya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ nka i mana fɔ i b'u mara cogo o cogo la aa i bɛna sɔrɔ o mɔgɔ tɛ sabi u ka yeta n'i ka yeta tɛ kelen ye aw ka faamu tɛ sira kelen fɛ ayi.

an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ bɔn ninnu caman fana farigan sira fɛ bɔn bɛɛ dolo o dolo a bɛ na ni bana dɔ ye bɔn n tɛ sumaya b'an bɛɛ minɛ kɔnɔdimi b'an bɛɛ minɛ mais bɛɛ i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ yen i n'o nana o kɔni i n'o bɛ taa de ye Siga t'o la o b'i nɔfɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ i fitinin ma a b'i la unhun a bɛ se ka kɛ i kɔrɔlen a bɛ bange i la tiɲɛ bon ko ninnu ka bana ye mun ye uun mɔgɔ minnu bɛ na verseau ma anhan bon aa kunkolo d kunkololabana tɛ a min na a man ca o ye tiɲɛ ye kunkololabana i n'a fɔ mun unhun kunkolodimi tiɲɛ kunkolodimi jugu yɛrɛ kosɛbɛ min kuma dɔ hali fura t'a nɔgɔya walima ɲɛnamini waati bɛɛ a tigi bɛ ɲɛnamini bɔn walima a dɔw bɛ da don dɔw su fɛ fo ka dugu jɛ u tɛ sunɔgɔ a bɛɛ ye kunkolo ye kosɛbɛ don bɛ yen ninnu bɛ da u tulo bɛ u bɛ da fo ka dugu jɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ a la i n'a fɔ a tubabula mɔgɔ caman bɛ yen bɔn sunɔgɔfura de y'u ta la parce que olu bɛ sunɔgɔfura dɔn n'a kɛr'u la u bɛ taa sunɔgɔfura ta mais a mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ si ka sigi de fo ka dugu jɛ u bɛ da u tɛ sunɔgɔ fo ka dugu jɛ tiɲɛ o bɛ k'u la tiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka hali dɔgɔkun kɛ u tɛ sunɔgɔ a tɛ foyi k'u la fana tiɲɛ o tɛ kɛ bɛɛ la dɛ mais to ka verseauw ɲininka dɔ bɛna f'i ye ale bɛ se ka dɔgɔkun kɛ su kɔnɔ a bɛ min sunɔgɔ a tɛ miniti bi saba bɔ n'a dala dɔrɔn fɛn dɔw bɛna kun tiɲɛ n'a ko a bɛ sunɔgɔ fɛn dɔw bɛna kun parce que mɔgɔ gansanw tɛ quoi ayi bɔn o ye u farilabanaw ye ani mɔgɔ bɛ ninnu cɛ ma i bɛ mɔgɔ dɔw ye sisan kasa façon dɔ mana a tigi gosi dɔrɔn a bɛ ja kuma dɔw a bɛ bin kuma dɔ a b'i minɛ k'i kɛlɛ a bɛ bɔ a cogo la quoi kosɛbɛ kasa gɛlɛn dɔ bɛ yen n'a y'a gosi dɔrɔn a bɛ bɔ a cogo la a kunna jinɛw t'o fɛ kosɛbɛ bon o y'u farila o y'u fana y'u farilabana dɔ ye ani jinɛbanaw o tiɲɛ jinɛbana ye mun ye bana min bɛ se ka mɔgɔ minɛ tiɲɛ k'i dɛsɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ nin banakisɛ in de y'a s'i ma a bɛ lajɛ sanfɛ fo duguma a tɛ dɔn nin bana in don tiɲɛ mais i b'a sɔrɔ banabaatɔ kɔni cogo foyi t'a bolo parce que a dɔw bɛ kɛ yɛrɛ hali dumuni ka wuli k'a dun a ka gɛlɛn a tigi ma mais bana tɛ si dɔn ayi bɔn an b'a fɔ o ma jinɛbanaw o bɛ se k'u sɔrɔ ani kunlabanaw bɔn n m'a fɔ bɛɛ de don dɛ mais kuma fɔ cogo de don parce que n delila ka baro dɔ kɛ yan n y'a yira k'a fɔ bɔn dolo dɔw bɛ yen a bɛ n'a nɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se k'a adamaden bayɛlɛma kosɛbɛ n'a nana a ɲɛjugu kan o tɛ kɛ bɛɛ la dɛ k'a fɔ verseau bɛɛ ta bɛ kɛ ten o tɛ mɛ mɔgɔ minnu bɛ a la n'a tigi bangena foyi t'a la a bɛna se yɔrɔ dɔ la a kunkolo bɛna bonya ka bonya fo ka dɛsɛ a kunkolo kɔrɔ bɔn a caman ni dolo in n'a ɲɛjugu sinna mɔgɔ min ma o de bɛ na ni o ye i n'a fɔ n ye finman kuma min fɔ n'o sinna mɔgɔ min ma i bangena ka bɛn ni o ye bon a b'i ka ko bɛɛ bayɛlɛma mɛ o ye waati kunkurunin de ye tile kɔnɔ i faamuya tile ye ɛri mugan ani naani de ye tiɲɛ mais hmm. an bɛ waati min kofɔla tan hmm. o ti tɛmɛ ɛri kelen ɛri kelen ni tilan kan ayi ni mɔgɔ min bɛnna o ma i b'a ye a bɛ ko dɔ k'a tigi la kosɛbɛ a tigi bɛ bɔ a cogo la pewu ani mɔgɔ tɔw tɛ kɛ kelen ye hmm, a bɛ ye i farisogo la ou bien a bɛ ye a tigi ka kɛwale la

tɛmɛnen kɔfɛ komi baro don bɔn ni kelen o kelen dolo so kelen o kelen ni a y'i diya i bɛ kalo kelen kɛ don o don i bɛ baro k'a kan a tɛ ban mɛ an bɛ kumabaw de fɔ mɔgɔw ka se ka faamu sɔrɔ a la quoi n'o tɛ bɔn verseau mɔgɔ o mɔgɔ kɛla verseau ye fɛn dɔ fana b'u ka jate la f'u k'o dɔn gɛrɛsɛgɛ nasiraw fɛ olu ka ko bɛ cogo di bɔn sogoba mɔgɔ minnu yɔrɔnin kelen hmm. a tigi bɛ se ka bali ka fɛn bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ suko ni dugujɛ cɛ tiɲɛ o cogo kelen fana na ni ninnu ka ko ko a bɛ ko ko a bɛna tiɲɛ quoi ou bien u bolofɛn ko a bɛna tiɲɛ hmm. a bɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen suko ni dugujɛ cɛ fo k'a cɛjuguya tiɲɛ i n'a fɔ u ka mɔgɔya bɛ cogo di don dɔ i bɛna sɔrɔ nafolotigi don fɛn bɛɛ b'a bolo mɛ don bɛna i bɛna sɔrɔ ni mɔgɔ ma ɲɛ a ma se si t'a ye o b'u caman sɔrɔ o ye dakansiraw de ye parce que u ka dolo so kɔnɔ bɔn dolo min nɔɔrɔ barika ka bon yɛlɛ k'i ma u bɛnna sanfiɲɛ ma ee kaba pɛrɛn o sababu bɔla dolo min nɔɔrɔ la o nɔɔrɔ barika ka bon olu ka so kɔnɔ olu ka ko bɛ i n'a fɔ fɛn min bɛ a bɛ bali ka pɛrɛn a yɛrɛ ma hali n'i bɛ verseau dɔn mɔgɔ masumalen don mɔgɔ don min ka kuma man ca mɛ n'a ko a bɛ dimi ɲɛna o don i bɛ siran a ɲɛ a b'i komi kaba bɛna pɛrɛn quoi ni kaba finna i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ masumana yanni sanfiɲɛ ka wuli mɛ ni sanfiɲɛ wulila a bɛ yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na bɔn verseau mɔgɔ bɛ ten yann'a ka dimi a ɲɔgɔn mɔgɔ sɛbɛ tɛ yen yann'a ka dimi a bɛ mɔgɔ faamu ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan mɛ n'a dimina bɔn a ɲɔgɔn mɔgɔ kuntan tɛ yen n'a dimina a tɛ maa si faamu bilen u tulo bɛ n na u dɔnbagaw bɛ yen I y'a faamuya a bɛ o de la an b'a fɔ k'u mɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ na o ye san fiɲɛ ye fɛn min bɛ se ka bali ka sin ka fɛn bɛɛ ɲagami u ka gɛrɛsɛgɛ sira fana bɛ ten koyi kosɛbɛ munna min fɔ karamɔgɔw bɛ ninnu dama min namara ni ko karamɔgɔ namaratɔw de ko don u bɛ ninnu ɲɔgɔn dama min namara k'a fɔ i balimakɛ de ye dabali kɛ k'i ka nafolo tiɲɛ i baara ɲɔgɔn de ye dabali kɛ k'i ka nafolo tiɲɛ ka n'a sɔrɔ an ka faamu kɔnɔ verseau waati bɛɛ nin b'a sɔrɔ wa n'a o tiɲɛna a bɛna dɔwɛrɛ sɔrɔ min fanga ka bon ni fɔlɔ ye kosɛbɛ n'o fana tiɲɛna a kɛla nafolo ye a kɛla jɔyɔrɔ ye a kɛla fɛn o fɛn ye bɔn olu ka ko tɛ to bolo kelen kan i n'a fɔ mɔgɔ tɔw ta bɛ cogo min na N'i ko san fiɲɛ i b'o faamuya waati dɔw kaba bɛ mada waati dɔ a bɛ bali ka wuli san fiɲɛ bɛ teli bɔn ale ka ko bɛ teli waati dɔ i b'a sɔrɔ ko bɛɛ dafalen don waati dɔ i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ye mɔgɔ masumalen mɛ n'a murutila don o don a dɔnbaga bɛɛ b'a fɔ ko fa b'a la o bɛ kɛ siga t'o la o jugu tɛ dɛ mɛ n'a murutila don o don i b'a fɔ ka taa

O la an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ hali bi verseau ka kibaruyaw don an b'a fɔ teliman teliman na bɛɛ ka faamu dɔɔni sɔrɔ yanni waati bɛna dafa voilà parce que waati yɛrɛ sela ka ban kosɛbɛ dafala kɔmi waati sela mhm. dolo yɛrɛ nasira fɛ an bɛ dɔɔnin fɔ u ka jiriw ni fɛnw kan ka kunnafoni cɛ bɔn mɔgɔ o mɔgɔ kɛla vɛriso ye ah. bɔn an ka faamu na ko araba mhm. ani sibiri olu de ye olu ka don duman ye mhm. o tɛmɛlen kɔfɛ warijɛ ni nɛgɛfin o de ye u ka nɛgɛ ye bɔn o tɛmɛlen kɔfɛ ko ɲɛ min ka ɲi olu ma i n'a fɔ bolimanfɛn fini ɲɛ bulalama fɛn o fɛn kɛra bulalama ye o ye olu ka taabolo o ye tiɲɛ ye, bon o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔw ka nasira fɛ, unhun, bon bagan jumɛn bɛ yen, ɔnhɔn, ni o jɔyɔrɔ b'olu ka ko la n'an b'a fɔ u ka ko bɛ tali kɛ o bagan na, tiɲɛ, o ye banikɔnɔ ye, kosɛbɛ, i n'a fɔ karamɔgɔ kunda olu ka ko caman bɛ yen n'a bɛ ɲɛnabɔ, unhun, bon a tɛ taa banikɔnɔ ka jate kɔfɛ, kosɛbɛ, hali ni banikɔnɔ yɔrɔ dɔw de bɛ ɲini ka don a la, tiɲɛ, bon o n'a ɲɔgɔnnaw don, o ye tiɲɛ ye, bon o tɛmɛnen kɔfɛ, ɔn, bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna verseau ma ten, un, i y'a dɔn verseau an y'a fɔ tile bi saba de don san kɔnɔ bɔn tile duuru o tile duuru yɛlɛma bɛ don u ka yiriko la n'o tɛ ngɔlɔbɛ ntomi bolokuruni ntabakunba ani kungo siranin bɔn o ye ninnu ka yiriw ye yiri wɔɔrɔ don ngɔlɔbɛ ntomi bolokuruni ntabakunba ani kungo siranin bɔn u ka sarakati ɲumanw fini tiɲɛ, ani nɛgɛ, kosɛbɛ, warijɛ, unhun, sanu, unhun, a ka kɛ nɛgɛ min ye nafolomafɛn ye, unhun, ani finiw, tiɲɛ, bon o ye karamɔgɔw de bɛ se k'olu danfaraw di mɔgɔw ma, unhun, mais anw b'a kunbaba kunbabaw fɔ quoi kosɛbɛ, bon ko bɛɛ n'i ka taabolo don, tiɲɛ, komi waati sela ka ban, ɔnhɔn, bon dakurunɲɛ fila min tun bɛ yen, kosɛbɛ, n'an bɛ se k'a fɔ verseaux ka jate la, unhun, bon o kɛra nin ye don nataw kɔnɔ peut-être an bɛna taa ni nin baro ye ɲɛfɛ parce que hali bi a tɔ bɛ yen n'o tɛ verseau ni mɔgɔ fasɔn jumɛn kan ka jɛ ka baara kɛ ka jɛ ka furu kɛ an bɛna da se nin bɛɛ kɔnɔ o la komi waati sela an bɛna bi su in na ta jɔ yan an lamɛnbaaw ka diɲɛ ye ka foli bila ka taa lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kucala an'a nɔkandugu ko waati de bɛ dakansira jira waati de bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya ko nataw la n'o tɛ an bɛ fɛn caman jateminɛ o si tɛ ayi o la dakurunɲɛ laban min bɛ yen i bɛ se k'o di jama ma cɛ hali bi o ye foli ye ka taa an lamɛnbaaw yɔrɔ kucala cɛ an'a muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ o mɔgɔ tulo bɛ anw ka nin jɛmukan in na ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye su in na
ayiwa a kɛra ten an bɛna bi su in na ta jɔ yan don nata kɔnɔ an bɛ taa n'a ye wa an bɛna taa sisan waati min mana se an bɛ baro kɛ o waati kan komi an bɛ verseau ka waati de kɔnɔ an bɛ den minnu mana bange sisan olu ka kumaw de don ko maabaw don dɛ mais dolo ɲɛjugu mana ɲɛsin min ma a bɛ na ni gɛlɛya min ye fo ka faamu n'a faamuna fana gɛlɛya tɛ o de la an b'a fɔ n'o tɛ an m'a fɔ bɛɛ ka ko bɛ kɛ ten dɛ n'o tɛ ɲɛmɔgɔ masakɛ caman an bɛna da don bɛɛ kɔnɔ alifa umaru konare verseau don IBK verseau don ninnu bɛɛ bangena badara alu ka so kɔnɔ farajɛ jamana caman bɛ ɲɛmɔgɔbaw de bɛ ninnu cɛ ma parce que u hakili ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye ala ye bolo fakɛw ka hakili diya o la an bɛ foli bila ka taa kucala n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ n filɛ ka ninnu jate fɔ u ka taa u ka bange waati lajɛ voilà IBK bangena janvier ban yɔrɔ vingt-neuf janvier hakɛw la bon alifa o ye deux février ninnu fila bɛɛ ye verseau ye alifa umaru konare i faamuya masakɛ caman de bɛnn'a ma voilà n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ ka d'a kan o la bi su in na ta an b'o jɔ yan don nataw kɔnɔ an bɛ na taa n'an ka baro ye ɲɛ